tikulandireni ku kanema imeneyi yomwe titakambirane za momwe mungadziwire kuti mupange magetsi kuchokera ku madzi pachizungu amati hydro power ndiyeno mu vidiyo imeneyi tikungopereka chidule chabe chimene zimayendera komano kuti mudziwe zambiri muyenera kuti mulumikizane ndi makampani amene amapanga ah, mphamvu kuchokera ku madzi kaya mtsinje ndiye tiyambira pa mafomula apa kuti mungomvetsetse kuti kodi magetsi amenewawa timapanga motani ndekuti pamakhala ndithu zinthu zingapo zimene timazionikira yoyamba ndi head imene imakhala mulingo ya imene mwapatenga pamene mutenga madzi anu nthawi zambiri ziya zoti mwina mutenga mutsinje mumakhala mupatutsa mtsinje uja kuti upite ku power house kumene mumaphikira magetsi nde mukawerengera mulingo umenewo kuchoka pamene mwatenga madzi nthawi zambiri pamakhala pamwamba pamene muphikira madzi pamakhala pansi nde mukawerengera mulingo umenewo ndiye kuti mmakhala kuti mukamba tsopano za head nthawi zambiri umakhala mulitali mulingo umenewu tiziti umakhala mulitali ndiye mwachitsanzo tinena kuti mwina malowa mwina ndi 3 meters kaya mwina ndi mumasintha apa mwina mwapeza kuti ndi 10 meters mlingo umenewu kuti mulembaso pamenepo ndekuti mukatero pama- pamakhalanso ma head loss zina kuti penabe mukamawerengerabe pamakhala kuti simunawerengere bwinobwino nde mwina tazoti mwina muli ndi losi ya 10 maso pena mwina mukhotakhota ndi zimene zimapanga malosi nde ngati iyi 10 percent ndi pene mabwera ndi mulingo weniweni tsopano kuti mutachotserapo ma losi aja mulingo weniweni ndi uti pamene pa chingerezi timautchula kuti effective head umenewu ndi umene timaugwiritsa ntchito kuti tsopano tikadziwe kuti mphamvu zimene titapange kuchokera ku madziwa ndi zochuluka bwanji tikatero tibwera pa flow ndekuti imeneyi ndi kathamangidwe ka madzi mu mtsinje muja kuti kodi madzi amenewa amathamanga mtunda ochuluka bwanji nde njira yachi yophweka yoti tidziwe kuti eh, mtsinje umenewu madzi ake akuthamanga motani ndi kuti ndiyongokhala ndi chitini kaya mwina kaya ndi pelo china chake choku chachikuluko ndithu kaya mwina cha 20 liters ndi nthawi kutchera kuti kodi mmene ndimatunga apapa zanditengera nthawi yayitali bwanji kuti ah, chitini changachi chidzadze nde tiyerekeze kuti munaika chitini cha 10 liters kapena cha 20 liters nde chakutengerani 2 seconds kuti chidzadze ndikuti zotanthauza kuti madzi mumtsinjewo amathamanga 5 liters per second koma tifotokozerepo pamene ponena kuti uh, izizi zimafunika ndithu muzipange kwa nthawi yayitali chifukwa choti nanga kuti madziwo pamakhala nthawi zina zoti mi- mitsinje yaphwera kwambiri nde zimafunikabe mupange ndithu kwa masiku kaya mwina 5 ah sorry kwa zaka mwina 5 ndicholinga chino kuti mukhale ndi picture kaya mwina kwa chaka chimodzi chonse chomuwerengera komabe zimafunika mupangebe ndithu kwa nthawi yayitali eti kuti mukhale ngati kuti muli ndi chithunzithunzi bwinobwino kuti kodi mtsinje umene umathamanga motani ndikuti tikateronso timadzaona nkhani ya density imene imakhala yokhazikika kaye kuti 1 cubic meter ya madzi imalemera 1000 kg kapena 1 cubic centimeter ya madzi imalemera 1 gram zimenezi ndi zimene kuti anzathu akafukufuku wa sayansi anapanga kale tikateronso ndikuti tibwera pa gravity Ah, kunena ndikuti kumakhala ngati tsopano chinthu chilichonse monga timadziwa chimayenera kuti chikokedwe chifukwa cha chikokedwe chipange pansi chifukwa choti mmene linalengedwera dziko limapanga pull chilichonse kuti chi- chifike pa nthaka nde imene iso timaiti acceleration due to gravity imene anapanga kale masamu imakhala pa

zipangizo zimene tikugwiritsa ntchito kaya ndi matabaini kaya ndi majenereta zonsezi tikazipanga times nde timadzadziwa kuti o ndi kuti pa mtsinje umenewu ndipangapo magetsi ochuluka chonchi ndithu ndithu pamenepo ndi kuti ndi chidule cha mmene timapangira magetsi umene tima- mm, formula imene timagwiritsa ntchito kuti tidziwe kuchuluka kwa magetsi pa mtsinje ndikuti tikatero tibweranso ku mbali imeneyi muja tapa mmene timanenera nthawi zonse kuti muwerengere kuchuluka zikuyenera kuti muwerengere kuchuluka kwa magetsi amene muwafuna zipangizo zimene muli nazo kaya muli ndi tv kaya imeneyi ndi kuti ndi ya mphamvu ya 90 watts kaya ilipo imodzi ndikuti mupanga 1 times 90 ikupatsani total energy imene ima- imafuna 2 kaya ma tv ndi awiri muika ndi kuti mupanga times nthawi mm, total energy amene tomu- tamene total watts imene tamuyika apayo mupanga times nthawi imene mmagwiritsa ntchito kodi mmagwiritsa ntchito 12 hours kapena 15 hours muonerera tv zonsezo muzipanga ndi kuti mupanga 180 amene tampeza uyu times 12 ndikuti kupasani 2160 watt hours ndikuti ma watt hours amenewa ndamene tsopano mutadziwa kuti o magetsi pa kaya ndi pamudzi pano chifukwa magetsi amenewa nthawi zambiri mmakhala kuti muzigawana mwina pamudzi zimakhala ndithu sikwenikweni kuti zipeze kuti munthu kupanga magetsi amenewa kuchokera kumadzi koma ayunikira wekha komanso mwina tinenepa kuti ngati dziko magetsi amenewa ndi amene tikugwe- tikudalira kwambiri kuchoka ku mtsinje uja wa shire timaphika magetsi amene awa ndi amene kwambiri amene amatithandizira kuti tiziunikira m'manyumbamo ndiye ndi magetsi onena kuti nthawi zambiri amagwira kuti mumang- mu- mu- mu- muwapititsa ku manyumba ambirimbiri ndekuti mmene tafotokozera izinso kaya mufuna muli ndi mababu 10 muyika apa ati ndi mababu 10 amenewa mwina kaya ali pa 9 watts musi mufufuta 9 yo 5 yo zizitengera ndi katundu wanu kupanga ujeni iwo khalipanga times idzakupatsaninso total mutengera muja nafotokozera kuti ndi ma hours amene mmagwiritsa ntchito mababu amenewo times total uh, wattage imene munapeza ndikuti mukatero mupeza total apo kuti zonse zikutidyera 430 tikabwera ku demand tsopano ndikuti ili pa demand ya ma watt hours ndikuti tili pa 4460 uh, watt hours ndikuti tikatero tibwera mbali iyi imene tikambiraneko tsopano za ma head aja tapanga kafukufuku wathu tapeza kuti head mma muja ndinafotokozera muja kuti kusiyana pamene mwatengera mm, kutalika kwake kuchokera pamene munatengera munapatutsa madzi kukafika pamene mupangira muphiki- mu- muphikirapo magetsi anu matalikidwe ake ndi head sikuti imakhala ngati ma imayenda ngati ma vertical ngati vertical distance mwachidule kuti timvetsetsane bwinobwino ndikuti tikatero timadzaonanso ma losses kuti mwina kaya panali 10 percent loss ndikuti tipeza effective head yathu kuti ndiochuluka bwanji madzi athu tingoyeza kuti akuthamanga pa mulingo wa 12 liters per second muja tafotokozera kale mmene mmawerengerera kathamangidwe kameneka ndikuti tidziwa tsopano kuti oh apapa ndi kuti magetsi amene tiwafuna ndikuti ndi 530 watts tiweza kuti kaya mwina mwapita pansika ma efficiency ndikuti kodi magetsi tofuna 530 koma iyi ikatulutsa zingati kaniyake imakhala ngati ili ya 95 percent ndikuti uku amene anabwera chifukwa kuti pamachitika ma losses mashini aliwonse amakhala ndi ma losses mukapezako 503 watts ndiye zimakhala bwino ndithu kuti musankhebe ndithu mashini oti ali ndi efficiency yabwino ndi cholinga choti musakhale ndi malosi ochuluka zikatero ndikuti ndimene zimayendera ndikuti kuti mudziwe za zida zimene zimafunika ndi kuti muyeneranso kuti mukumane ndi anthu amene akupanga zokhudzana ndi magetsi ochokera ku mphepo ndi amene angafotokozereni zambiri apa timangopereka chithunzithunzi cha mmene mungadziwire kuti kodi tufuna mphamvu zotani koma ndi kuti nkhani ya zidazo ndi kuti muyenera kuti mukumane ndi anthu kuti akupangireni akufotokozereni kuti zonse mm, ngati mungazifune zidazo akufotokozereni anthu kuti kodi zimene zimu- mungazipeze kuti komanso angazipange motani ndithu zimenezo zimapangidwa ndi akatswiri ndithu amene anaphunzira zokhudzana ndi mphamvu zochokera ku madzi ndikuthokozeni chifukwa chokhala nane mkanema imeneyi zikomo kwambiri